kuti atolankhani athu m'dziko muno tikuwaona bwanji, akugwira bwanji ntchito yawo, ife ngati Amalawi tikupindula nawo mmene tawaphunzitsa atolankhani athu, akugwira ntchito yawo ngati mmene adaphunzirira? Mothamangitsana ndi nthawi, ine Ndimaona ngati ntafufuza bwinobwino mdziko muno ndikuona ngati kuti dzikoli likukhala lopanda chiyembekezo kamba ka atolankhaninso ena amene akupangitsanso kuti dziko lino likhale lopanda chiyembekezo. Chifukwa chani? Ayiwala kuti kodi ntchito yawo ayenera kugwira bwanji, anaphunzira bwanji mmene a- mmene angayendetsere ntchito ya utolankhani m'dziko muno popereka uthenga komanso poteteza dziko lino. Chifukwa tidziwe kunena kuti Mtolankhani ndi munthu wofunikira kwambiri. Ndi chifukwa chake dziko lina lililonse limaonetsetsa kuti likhale ndi atolankhani okwanira. Komanso limaonetsetsa kunena kuti pakhale chitetezo cha atolankhani. Pongoika chitetezo, pongofuna kuti dzikolo likhale ndi atolankhani ochuluka, ndi anthu ofunikira kwambiri. Chifukwa Amalawi kunjaku amawakhulupirira kuti amabweretsa ma information abwino. amaunikira. Koma lero pali atolankhani ena amene asankha kupondereza dziko lawo lomwe la Malawi kuno ku Malawi. Amayi ndi abambo mundimvetsetse bwino. Muona kunena kuti imafika nthawi anthu yomati yoma yomaboweka kutsegula radio station ina yake kamba kuti zimene akukamba kumeneko sizikuwasangalatsa chifukwa choti pali atolankhani ena asankha kusangalatsa iwo okha kufuna kuti ziwapindulire iwo okha koma zisapindulire tonse ngati amalawi. ena ali mu ndale koma amapanga ngati kuti sali mu ndale nde amasankha ndizilankhula za uyu yekhayekha kapena ndizilankhula za chipani ichi chokhachokha ngakhale chipanicho chitakhala kuti chilibe chiyembekezo. Mtsogoleri wawoyo ngakhale atakhala kuti alibe chiyembekezo chotitengera ife Amalawi kukakhala ndi chiyembekezo. Tazionani, kuli ma radio station ambiri, kuli Zodiak, kuli Times, kuli Mibawa, kuli ma television station ambirimbiri komanso ma radio station ambirimbiri kuno ku Malawi. Koma mupeza ali ndi ma program osiyanasiyana. Ndiye Ndikukhulupirira kuti atolankhani athu akanakhala kuti akugwira ntchito mmene amagwirira, kupereka information yoona, osaipitsa dzina la munthu koma kupereka zimene zili zoona zimene apezadi pa ground, mmene anaphunzirira, dziko lino sibwenzi lili mmene lililimu. Bwenzi tili anthu achiyembekezo. Bwenzi tili anthu ochita bwino. Chifukwa chonena kuti chani? Ine ndikafufuza, ngakhale atolankhani akafufuza, timapeza kuti dzikoli likukanika chifukwa cha utsogoleri. Kuti inu ndi ine tizikhala ndi chiyembekezo kuti lero ndidya, lero zinthu ziyenda chifukwa cha utsogoleri. Pali ena amati ine sindimadya za ndale, mawu amene aja Ndi potanthauza kuti wandale samawapatsa ndalama. Koma chiyembekezo chimene ndikunena ine apa ndi chonena kuti tidziwe kunena kuti ngati dziko likuyenda bwino anthu amene mukukhala m'dziko mumasangalala. Dziko ngati lili lolemera anthu amene mukukhala m'dziko sizingatheke kukhala osauka. ndiye kuti ti- tikhale kuti tilemere zikufunika chani zikufunika utsogoleri pamene pagona dziko lathuli ndi utsogoleri tinadalitsidwa tili ndi madzi abwino maiko azinzathu alibe madzi abwino tili ndi nthaka yabwino maiko azinzathu alibe nthaka yabwino kuno ku malawi tili ndi mtendere si dziko la nkhondo ayi Koma ndi chifukwa chani tikukanika kupita patsogolo? Kuli maiko ena samalima, amateng, amateng, amabweranso nkudzatenga zakudya zimene ife tiku, tikulima kuno ku Africa ndikupita kukazigwiritsa ntchito kwaoko. Kuno tadalitsidwa tili ndi zambiri zimene zikupangitsa kuti dzikoli lisakhale losauka. Koma likukhala losauka chonchi chifukwa cha chisankho cha atsogoleri olephera koma atolankhani athu zimene zisabwera nkudzafotokoza kuwunikira chisankho china chilichonse pano ayenereka atolankhaniwa kumabwera nkumazukuta kufotokoza bwinobwino koma amasankha kumaulutsa za chipani chimodzi kumaulutsa za munthu mmodzi akuti kamba koti awauza kuti iya inu mukakhala director ku mbc inu mukakhala mneneri wa, wa president inu mukakhala ambassador nde amangopanga zimenezo akuyiwala kuti zimenezi ndi 5 years yokha so chimene chimamvetsa chisoni munthu kukhala mneneri wa president nde a- a- a- mukangoyambana akukuchotsa ukubwereranso ku radio station kusonyeza zoona zoti unali pamwamba ntchito ya pamwamba ukubwereranso ntchito ya pansi chifukwa choti chani sukugwiritsa ntchito nzeru zako kuti kodi dzikoli lingapite bwanji chitsogolo chifukwa iwe mtolankhani ngati utauza amalawi chilungamo kunena kuti zikuoneka chonchi chonchi chonchi mmene zilili ndi chonchi dziko la malawi likachita bwino iweyo ukapita pamwamba siubwereranso kukhala pansi wina aliyense amafuna kumapita chitsogolo osati kubwerera mbuyo ndinali omvetsa ndinali okhumudwa kwambiri mu nthawi imene Atupele Muluzi amakapereka mapepala ake ku oyimira opikisana chisankho. Wanda Msiska waona kuti Atupele wapereka mapepala koma ndikukafunsa kuti iya kodi mmene tikupanga eh, kunjako kukumveka mphekesera kuti muyenda ndi mcp munthu wapereka mapepala kuti akapezeka pa ballot akuti iyayi kumveka mphekesera kufuna ku- ku- ku- kugonjetsabe kusonyeza zonena zoti sakufuna kuti malawi apite chitsogolo ndiye atupele anafunsa kuti, Kodi zimenezi mudamva kwa ndani? Wanda Msiska adati bwanji? Anangokhala zii, kusonyeza kuti utolankhani ayamba kuugwiritsa ntchito molakwika. Chifukwa mtolankhani salankhula zinthu zabodza. Mtolankhani sakhulupirira zinthu zabodza. Sangafunse ku mtundu wa Malawi munthu amene akufuna kukhala dzi- dzi- president mtsogoleri amene akuonekanso kunena kuti ali ndi kuthekera kosintha zinthu ndikukamfunsa funso limeneli zimene zimaonetsa kunena kuti tikudziwa chimene tikupanga koma tasankha dala kuti amalawi adzivutika nchifukwa chake tikuti lero tikamavutikanso nthawi zina ndi atolankhaniwo chifukwa timawatsata taphunzitsa koma tikutsalira pansi chifukwa cha atolankhani pamafunika kuti pamene tikupita ku chiyembekezo atolankhani tikhalenso anthu okhulupirika tiyime pa chilungamo ndi nthawi yomazukuta manifesto iliyonse kodi manifesto iyi ndi mmene dziko lililili ndi zoona izi nzotheka tiwauza amalawi izi sizingatheke izi zitenga nthawi kuti zitheke ndi amalawi azidziwa amene sakutha kudziwa ntchito ya mtolankhani ndi kupereka uthenga ndi kuwunikira kufalitsa uthenga manifesto ya chipani chilichonse imayenereka izizukutidwa ndili mchikhulupiriro kuti kukanakhala kuti zimatere amalawi bwezi sitikuphonya pa mtsogoleri iyayi Atupele Muluzi. Mundimvetsetse bwino Amalawi anzanga. Koma pali anthu ena amene amasankha kuti tiziwulutsa izi. Mwachitsanzo, mwapindula chani inu ngati Amalawi pa ma interview amene atolankhani akhala akukumana ndi mtsogoleri ndi, ndi azitsogoleri a zipani zosiyanasiyana muzapeza kuti mmapezeka kuti mwangopindula ziwiri zitatu chifukwa chimene chimakhala ndi chani amafunsa mafunso omugwetsa mphwayi munthuyo chifukwa lero Sizoona iyayi kuti anthu akhoza kumafunsabe basi kubooka appointment ndi appointment. Iyayi tikukufunani ticheze nanu. Ndiye zokafunsazo nkumakafunsabe kuti iyayi zikuoneka kuti mmayendera nzeru anthu kunjaku akuti mmayendera nzeru za abambo anu. mafunso omachita kukhala ngati kuti mtolankhaniyo watumidwa ukafunse zakuti ukafunse zakuti so ife amalawi tikufunika titsegule maso titsegule maso tione chitsogolo kuti kodi ife dziko lathuli likhoza kupita bwanji chitsogolo Ndiye ndi chifukwa chake ndimanena kuti dzikoli ngati lalowa pansi, atolankhaninso akufunika akhale ndi chiyembekezo, azikonze paokha. Kodi ntchito yanga kuti iyende bwino ndikuyenereka kuti ndipange bwanji? Tikatero ndiye kuti dzikoli liyenda bwino. Umo ndi mmene Ndimafuna kufotokozera kuti atolankhani m'dziko mwathu tiyeni tisakhale anthu ozikundikira ife tokha, kuipitsa wina, kuipitsa mbiri ya munthu wina cholinga asawine masankho. amalawi ulendo wa ku 2030 mtolankhani akatiuza chinthu ifenso patokha tichifufuze kuti kodi zimene akutiuzazi ndi zoona kapena akutinamiza ndili ndi chikhulupiriro kuti tikafufuza pa ife tokha dzikoli lisintha. Kusintha kumene tikufuna kuja kutheka. Ndimafuna ndiyankhulane ndi Amalawi kuti pamakhala anthu ena amene amabwera ndi maganizo ogwetsa pansi tsogolo la anzawo kuti anzawo asapite chitsogolo koma tidziwe kunena kuti Ngati tikutsatira zinthu zimene sitikudziwa kuti kodi kumapeto kwake kuli zotani, ndi izi takhala tikungolira daily chifukwa chosakhala pansi tokha ndi kufufuza kuti kodi tikhoza kupita bwanji kutsogolo, kodi tikhoza kuyenda bwanji chitsogolo. Ndiye lero ine ndimabwera kudzafotokoza kunena kuti tikamva chinthu pa radio station tikhale pansi ndikufufuzanso pa ife tokha kuti ndi choona chimene akutiuzachi tikamva kwa munthu tikuyeneranso ife patokha tidzifufuzanso ndi zoona zimene akutiuzazi komanso tiziona kunena kuti kodi kumene tikupita tikulowera kuti Ndili ndi chikhulupiriro kuti dzikoli lisintha. Dzikoli lisintha ngati tikufuna kuti zinthu zisinthe m'dziko muno, chifukwa kuli anthu amene sakufuna kuti dziko lino lisinthe. Anthu amene amafuna kuti adzingokhala ochita bwino iwo okha, mwina ndi 10 peresenti. 90 yonse izivutika. Ndimafuna ndikutsimikizireni kunena kuti dziko la Malawi likuonets, dziko la Malawi lili ndi kuthekera kolemera in 8 years in 8 years mmene anafotokozera Atupele Muluzi 8 years 10 years dziko la Malawi likhoza kusintha ambiri ti akupanga ulimi wamthirira Ulimi wa mthilira ukhoza kupangitsa dziko lathu kukhala lotha kuchoka pa umphawi. Ambiri akutukuka ndi ulimi wa mthilira. Ena akufunitsitsa atamalima ndithu malo akulu koma zoziyenereza zipangizo alibe. Mukuganiza kuti tikakhala ndi Malawi wa chiyembekezo? nzeru za atupele kuti tizitenge apo tiziyike apo titenge nzeru za atsogoleri ena tiziyike apo tizipange pamodzi ngati malawi dzikoli lisauka tingotenga business first amene simudziwa kuwerenga amene simudziwa bwinobwino tapezeni anthu mwauze kuti akutambasulireni kodi business first ikuti bwanji nde mukayitenga business first ija mukayika apo imeneyi ndi manifesto a atupere muluzi mukayika apo kodi Dziko la Malawi lingakhale losauka? Popeza chimanga chimene tikudandaula kumakapempha ku Zambia, tigulitseni, tikhoza kumakhala nacho. Chakudya tikhoza kukhala nacho chochuluka ngati titatsa, tita, titasankha Malawi kuti business first igwire ntchito. Ndakhala ndikufotokoza kuti enawa amangopanga copy zimene mtsogoleriyu walankhula. Atupele Muluzi, Pamakhala mpikisano pomwe Atupele samatha bodza ndipo pali anthu ena amene amati iyayi Atupele azikamba bodza. Atupele watsimikiza kuti iye sangakambe bodza, iye ndi chilungamo. Anene zimene zingapindulire Malawi. koma osati abwere nkumadzanena bodza kuti amalawi mumpatse voti zimenezo atupere sakupanga nawo atupere zoti awanamize amalawi kuti ndizakupatsani magalimoto ndizakupatsani zakuti zakuti pamene akudziwa kuti sapanga zimenezo atupere pakamwa pake sipalankhula zimenezo sipalankhula zinthu zimene zoti mukamupatsa voti adzalephere kuchita. Koma iye akulankhula malingana ndi kuti kuima utsogoleri akamafuna upresident akufuna kumenyera ufulu dziko lake kuti dzikoli lipite chitsogolo. Amamva chisoni akamapita maiko azinzathu ndikuona kuti achita bwino pomwe dziko lathu likutsalira nde uthenga upite kwa onse amene amaganiza kuti atupele muluzi ndi munthu woti akufuna zimpindulire iye mwini lero mmalawi wina aliyense adziwe kunena kuti akamamuona atupele muluzi adziwe kunena kuti ntchito imene akumenya atupele muluzi kunyozedwa kumene akunyozedwa atupele muluzi kutukwanidwa kumene akutukwanidwa atupele muluzi akutukwanidwa chifukwa chokuti akufuna kusintha malawi malawi asakhale mmene alilimu akufunitsitsa kuti malawi akhale ndi masomphenya abwino ana athu asasowe school fees aphunzire skulu zabwino mzipatala muzipezeka mankhwala dziko lathu likhale ndi magetsi ndi zachidziwikire business first mkatimo ikufotokoza kunena kuti anthu akunja abwere mdziko muno atsegule makampani nzachidziwikire kunena kuti anthu pamenepo mukhala kuti mwa, mwa, mulembedwa ntchito anthu ochuluka ndi kuti sikusowa ntchito sikusowa ntchito iyayi potengera dziko lonse lapansi sizi, zinthu sizili bwino ku south africa timadalira ku south africa ku south africa ndi ukwatithamangitsako Tizi- tizinenanso kuti chifukwa tikapita ku europe kumeneko ndi nkhondo sikuchedwa zinthu sizili bwino dziko lonse lapansi ndi nthawi yakuti tikonze dziko lathu ndi nthawi yakuti tikonze dziko lathu tikonza bwanji dziko lathu tatiyeni titenge manifesto ya azitsogoleriwa tiwunikire kuti kodi zotheka ndi ziti mupeza kuti izi akunena atupelezi nzotheka izi akunena atupelezi ndi zotheka zomvetsa chisoni ambiri amene tinali ku south africa timayimba mafoni voterani akuti voterani akuti atawina tinali tikusangalala kuti zili bwino atithamangitsa ku south africa lero kuno ku malawi tusowa mtengo ogwira kodi tikanakhala kuti tinasankha business first tikadavutika popeza makampani amene timagwira ntchito ku south africa aja akadabwera kuno ku malawi kuti kwatukuka tsopano makampani ambiri akanabwera mdziko muno koma tinasankha kuti makampani ambiri azithawa azithawa chifukwa chani Chifukwa chonena kuti anthu kuti abwere m'dziko ndi utsogoleri, anthu kuti akhazikike m'dziko akhale ndi interested ndi dzikolo ndi utsogoleri komanso manifesto. Atupele Muluzi amatiuza kunena kuti starter pack ibwereranso, starter pack ibwereranso. ena atamva kuti starter pack ibwereranso anakabwera kuti iyayi muzalandira matumba 44 anthu nkuthamangira bodza osaona kuti iwowa pa- lilipo tsiku limene adagawa tidapatsapo boma lilipo tsiku limene adagawapo matumba 44 mupeza kuti palibe tsono mukayipeza starter pack mupeza kunena kuti kodi udf inagawapo starter pack mupeza kuti e imagawa kusonyeza zonena zoti akudziwa bwino njira yobweretsera starter pack nchifukwa chake atupere amanena kuti tibweretsanso starter pack mukayiona iyi ya skulu ya ulere sekondari kuti ikhale ya ulere inali manifesto mwa atupere muluzi atupere muluzi amafotokoza kuti sekondari ibwerenso ya ulere anthu azizalandira ma- asazabwerere ku sukulu asazakanike kulemba chifukwa choti alibe makope ndiye mukabwerera mupeza kunena kuti kodi awa ali mboma anakhazikitsapo sukulu ya ulere mupeza kuti sanakhazikitsepo anayipeza ndipo inayamba kuwawa iwo ali mboma chifukwa anayamba kulipira podzera mu tizinthu ting'onoting'ono, ndalama ya sache, ndalama ya alonda, ndalama ya sku- eh, ya school report, zinthu ngati zimenezo, ndalama ya chitukuko, zinthu ngati zimenezo. Pomwe nthawi ya UDF inakwanitsa kubweretsa sukulu ya ulere, Ndi Atupele mmene amafotokoza kuti secondary ibwera yaulere amadziwa komwe kuchokere direction. Ali nayo direction a udf yobweretsa secondary yaulere. Nchifukwa chake Atupele Muluzi wamenyetsa nkhwangwa pamwala kuti ngati utsogoleri utakhala kuti azinena bodza ndi bwino asakhale mtsogoleri. Koma iye akufunitsitsa kuti akhale mtsogoleri ndi chifukwa chake akunena chilungamo. Chifukwa chimene akubwerera iyeyo sikuti akufuna kuti iye akhale pabwino koma akufuna kuti tonse ngati amalawi tikhale pabwino ndi chifukwa chake ndimanena kuti wa mcp utm pdp ndi zipani zonse odya zake alibe mlandu Tatiyeni tisiye ndale, tonse tibwere pamodzi kuti dzikoli lipite patsogolo. Malawi wa chiyembekezo akubwera. Ife Amalawi tikasankha kuti tikufuna chiyembekezo, zinthu zisintha m'dziko muno. Koma ngati sitisankha kuti ti- tipite chitsogolo nde tizimusiya Atupere uyu ali ndi kuthekera kosintha zinthu mdziko muno tiyeni wina aliyense payekha posatengera kuti uyu ndi mwana wa ndani timuunikire Atupere muluzi bwino timuunike bwino kuti kodi ameneyu tikanampatsa boma startup akanabwera mbuyo mmene inabwera akanayipeza mu njira yanji kodi skulu ya ulere secondary ikanatheka kodi skulu ya ulere ku malawi kuno kuti iziyamba anayambitsa ndi ndani mupeza kuti ndi chipani cha udf ndi chipani cha udf mtsogoleri wake anali ndani dr bakili muluzi Ndizosatheka Dr Bakili Muluzi osafotokoza bwino bwino mmene ayenera kupezera ma direction a sukulu ya ulere kwa Atupele Muluzi. Anamuuza kale, anamuuza kale pobwera pa, pa kugulu kuzatifotokozera akudziwa bwino bwino ndipo ndapo ndipo ndapo in 3 months zatheka ndilowa apo ndilowa apo in, in 2 months zatheka nkhani ya chipatala ndimenyapo ndimenyapo ndimenyapo tha zatheka Koma ife tasankha kuti azilemera anthu 10 peresenti yokha, 90 yonseyi tizivutika. Tiyeni tikhale Amalawi tsopano otsegula maso. Tatiyeni timuunikire Atupele Muluzi pamene tikupita ulendo wa chiyembekezo. Uthenga umenewu agaireni anzanu komanso Awunikireni mwina ndi mwina mmene sakumvetsetsa. Munali ndi ine Austin wa Chilungamo FM. Ambuye Mulungu adalitse nonse amene munali pamenepo kumvetsera uthengawu mpaka kumapeto. Zikomo. Ndi ine host wanu Comrade Mixxer. Zakhaleninsoni pomwepo pamene ndizakubweresereni video yina yokhuzana ndi Guest wathu Honourable Atupele Muluzi omwe akunena kuti Malawi akusowekera usogoleri wokwanira. Zikomo kwambiri tiyeni tipitilize kuonera ma video ena amene ali pa channel chino cha Bakili Muluzi News TV. Zikomo kwambiri mwakoma nonse.